Bhuel faoi láthair tá mise ag obair, tá mise ag obair le Comhairle Contae Dhún na nGall agus tá beirt Oifigeach Gaeilge anois istigh ins an Chomhairle Contae agus tá, tá dhá ról is dócha i gceist, ceann amháin seirbhísí a fhorbairt don phobal ach fosta cineál imeachtaí pobail agus an Ghaeilge a chur in úsáid in áiteanna agus i réimsí teanga nach bhfuil sí in úsáid faoi láthair. Agus cúpla rud atá ar bun faoi láthair ná bhí, bhí, bhí cineál cúrsa cúig seachtaine ansin ag foghlaim na jive-ála, an damhsa jive-ála as Gaeilge agus an Waltz-áil agus, Fuair muid cainteoir dúchais as Gaoth Dobhair a tháinig isteach go Leitir Ceanainn agus bhí sé ag Now seo fear a bhí ag teagasc an damhsa le cúig bliana déag, cainteoir dúchais é féin ach a bhí ag teagasc i mBéarla agus níor smaointigh sé ar seo a dhéanamh i nGaeilge ach d'iarr muid air seo a dhéanamh. Comhghleacaí liom a chuir tús le seo, Róise Ní Laifeartaigh sa Chomhairle Chontae agus iarradh air é a dhéanamh i nGaeilge. agus rinne sé i Leitir Ceanainn é agus tháinig b'fhéidir suas le caoga duine chuig na ranganna damhsa seo agus bhí an ceol ag dul ar aghaidh fosta, ceol i nGaeilge so nuair a bhí muid ag déanamh nó ag foghlaim an damhsa agus sílimse go bhfuil sin fíor thábhachtach mar go leor, fiú cainteoirí dúchais agus foghlaimeoirí, labhrann siad Gaeilge i measc le lena gcairde nó b'fhéidir le. ins an teaghlach, ach ní labhrann siad an Ghaeilge amuigh ins na réimsí poiblí seo. Agus fiú, dúirt sé féin gur fhoghlaim sé féin cuid mhór uaidh sin, ó thaobh úsáid na teanga ins an chomhthéacs sin. So sin rud amháin, an Gael Step, agus tá súil againn go mbeidh sin ag leanstan ar aghaidh amach anseo. Tá rud eile ar siúl againn i Leitir Ceanainn, Gael Fit, agus sin aríst, tá go leor campaí aclaíochta ar siúl faoi láthair. in achan bhaile mhór agus fuair muid amach go raibh fear óg istigh ansin as Loch an Iúir ó dhúchas agus tá sé ina chónaí i Leitir Ceanainn ag déanamh campaí aclaíochta agus iarradh air rang aclaíochta i nGaeilge a chur ar fáil. Bhí sé féin rud beag neirbhíseach fá dtaobh dó agus dúirt sé nár úsáid sé a chuid Gaeilge le blianta ach anois tá an rud faoi lán seoil agus aríst cineál eh, Is ardú feasachta atá ann, chan amháin do na foghlaimeoirí agus na daoine atá ag freastal, agus is mó suim atá ag na daoine san aclaíocht ná sa teanga, níl sa teanga ach cineál uirlis chumarsáide ins an ócáid, ach tá ardú feasachta fosta faoi úsáid na teanga taobh amuigh den tseomra ranga, taobh amuigh den teaghlach, taobh amuigh den chomhthéacs ina bhfuil do chuid cairde agus in áit níos poiblí. Agus arís eile, tá an ceol Gaelach ag dul ar ais anois istigh in Mote Theatre sin i Leitir Ceanainn. So sin an cineál ruda agus táimid ag smaointiú ar rudaí eile a dhéanamh amach anseo, b'fhéidir turais rothaíochta nó imeachtaí agus bhí siúlóid faoi sholas na gealaí ag thíos i nGleann Bheatha againn agus sa dorchadas ansin. Oíche iomlán gealaí, b'fhéidir trí seachtaine ó shin, agus tháinig níos mó ná caoga duine chuige sin. So tá suim ag daoine sna rudaí seo agus má tá, má fhaigheann tú gníomhaíocht a bhfuil suim ag daoine ann agus ansin sin a dhéanamh i nGaeilge, seachas a bheith ag smaointiú ar an Ghaeilge ar dtús, smaoinigh ar an, ar an ngníomhaíocht ar dtús agus ansin féach an bhfuil muid ábalta, féach an bhfuil tú ábalta é a dhéanamh i nGaeilge agus sin an rud atá ar bun againn agus tá ag éirí go han-mhaith leis, caithfidh mé a rá.